Kuipa kumayankhulanabe ndi ex. Video iyi tikuipanga chifukwa cha pempho la anthu ambiri amene atipempha komanso anthu amene takhala nawo ndi ma session kukambirana nkhani ngati zimenezizi zionetsa ngati kuti mabanja ambiri akumakhala ndi ma issues chifukwa chonena kuti pali mmodzi amene akumayankhulana ndi ma- ndi ex wake. so video iyi tiyipanganso ma series tibweretsa ma video ena amene atsatire pa video imeneyi kuti mungaike bwanji malire amenewo nangano kwa anthu amene ali limodzi ndi ana apange bwanji azilumikizana bwanji pa nkhani ya welfare ya anawo so tapanga ma video amenewo pambuyo pa video iyi koma tiyambe kaye kukamba za kuyipa kumene inuyo mukuyenera mukudziwe ngati mumayankhulanabe ndi ex wanu kuipa koyambirira it can bring back old feelings inu ngati mmayankhulana ndi ex wanu mukuyenera mudziwe kunena kuti constant communication and kuyankhulana yankhulana pafupipafupi kwina kulikonse kwina kulikonse ndi opposite gender pakupita kwa nthawi kumabweretsa timati kumapanga reignite emotional attachment kumapanga reignite kuti muyambe kuzipanga attach nokha emotionally kwa munthu winayo so this is whether you like it or not ndi chifukwa chake amanena kuti uh, pali mkazi ndi mwamuna wachitatu ndi satana nkhani zake ndi zimenezo ndizoona ndithu ngakhale ena azidifende kuti ndi nzanga ndi besti chabe mu izizi mukuyenera muzidziwe komanso zimabweretsa ma romantic feelings so ngati mumayankhulanayankhulana ndi ex wanu pakupita kwa nthawi zimatha kubweretsa ma romantic feelings so winayo akamadandaula za khalidwe limene li limene inuyo mukupanga mukuyenera muzimumvetsetsa musapange blackmail kuti muzionetse ngati ndinu adolo iyeyo akulakwitsa amakhala kuti worry yake ndiyoona ndithu kuyipa kwa number 2 it can affect your current relationship kuyankhulana yankhulana ndi ex kumampangitsa partner wanu uja kuti azifila ngati kuti attention yanu komanso ma emotions anu mukuwagawa pakati mukugawa kwa iyeyo komanso mukugawa ndi ex wanu so iyeyo akamakhala ndi mkwiyo muzimumvetsetsa ndithu zimenezi zimadzesa kunena kuti mupange affect zimenezi zimadzesa ndithu kuti uh, winayo azidandaula so it affects indeed your current relationship komanso kuyipa kwa number 3 kumayankhulana yankhulanabe ndi ex wanu it can become emotional cheating kuyankhulana ndi ex koditu cheating ija sikuti ndiyakuthupi yokha komanso pali cheating ina ya m'maganizo imene timaitchula kuti emotional cheating so mmayamba kugawana ndi winayo ma intimate thoughts eh kaya ndi ma relationship problems eh mkazi wanga eh mwamuna wanga amapanga izi mwayamba kumuuza wina uja eh chikondi eh personal struggles zimene mukuvutika inu eh tsiku lako linali bwino eh silinali bwino eh chakuvuta nchani wayamba kufotokoza just by doing that imakhala kuti imeneyo ndi emotional cheating so mukumupanga cheat partner wanuyo ndi ex wanuyo izi izi zimapanga create relationship beyond simple friendship so lerolo mukuyenera muzindikire zimenezi komanso mukuyenera mulisiye khalidwe limeneli kuyipa kwa number 4 creates unnecessary temptation kuyankhulanabe ndi ex wanu uja eti the more frequently you communicate mukamakhala kuti mukuyankhulana frequently ndikumakumana mwapo ndi apo the easier it can become to cross boundaries zimakhala zophweka kwambiri kuti mutani mudumphe malire kuyipa kwa number 5 it can create mistrust kuyankhulanabe yankhulanabe ndi ex tima calls tamchibisira tija tima hidden messages tija tima late night conversations tija ndikumadilita timachati tina n'tina winayo kuti akuzindikireni zimenezi zimaononga kukhulupirirana so kukhulupirirana ndikofunika kwambiri m'banja mwina mulimonse nchifukwa chake tinalemba book tinanenamo kuti ma core foundations a marriage ndi communication komanso trust kukhulupirirana komanso kulumikizana chimodzi mwacho chikangoonongeka banja limakhala kuti lili ndithu latsala pang'ono kugwedera olo kugwa kumene kuyipa kwa namba 6 it can divide your time and energy inu ngati mmayankhulanabe ndi ex eti so nthawi yanu ija emotional strength yanu ija attention yanu ija ma resources anu aja amene ali a limited aja mmayamba kuwagawa so zimatengera kuti kodi mukupanga invest muchani where are you investing your time energy and resources into zinthu zimenezi zimakhala ndithu zofunikira kwambiri so you end up usapanga invest mu family yanu ndikuyamba kupanga invest kwa ex ngati simusamala kuyipa kwa namba 7 it can confuse children ngati ana ali okhuzidwa mu nkhani zimenezi excessive closeness kuziyandikisa inuyo kwambiri ndi enawo kumawapanga confuse about the relationship between their parents ana samadziwa kuti kodi kwenikweni chimene chikuchitika nchiyani adadi amapangiranji khalidwe limeneli amayandikira kwambiri ndi awo kwenikweni zikuti bwanji or amayi amapangiranji izi amayankhulana kwambiri ndi awo kwenikweni zikuti bwanji you confuse your own children kuipa kwa namba 8 it can prevent you from moving forward inu ngati mmalumikizana lumikizanabe ndi ex wanu zimakukanikitsani inuyo kuti mupite chitsogolo chifukwatu banja limene muli nalolo relationship yomwe muli nayoyo imafuna emotional space to grow kuti banjalo likule limafuna ndithu inuyo muzipereke ndithu kwatunthu maganizo anu mphamvu zanu mu- muli- mu- muzipereke ku banja lanulo lapanopalo entirely komano inuyo ngati muli deeply connected kwa ex uja zimapangitsa kunena kuti inuyo mukanike kuyiwala zinthu zakale komanso mukanike kupanga move on ndi kupanga invest china chilichonse chimene muli nacho mu relationship yomwe muli nayo komanso kuyipa kwa number 9 it can create unnecessary conflict kuyankhulanabe ndi a ex izizi ndiye mukudziwanso zimachitika zimapangitsa kuti pakhale mikangano patina wanu wapanopayo ndi ex winayo komanso even ana amasanduka anthu amene aku- a- ongomenyanamenyana so zimapangisa kuti iwo akhale caught in complicated situations komano zimene zikubwera chifukwa chiyani zikubwera chifukwa cha inuyo amene mwasankha kumayankhulanabe ndi ex wanuyo chinthu chomalizira chomwe chili cha number 10 healthy boundaries protect everyone ichi chimukuyenera ndithu wina aliyense achidziwe kunena kuti ngati mwakhazikitsa malire pakati pa inuyo ndi ex zimateteza wina aliyense ziteteza inu ziteteza ex anu zitetezanso wachikondi wanu ndiye if communication is necessary especially because of children ndiye ngati mwina palibe communication kuti ikufunikirabe mwina kuti muzilumikizana ndi ana amene munakhala nawo limodzi ndi ex anuwo Mm, pamenepo ndiye kuti pakubwera pakuyenera pam- pabwere ma conditions mukuyenera zinthuzo muzipange molemekeza wina aliyense komanso musapange mwachi- mobisa pakhale transparency komanso zikhale limited komanso zipange focus pa chinthu chomwe chili cha necessarycho ngati ali ana akhale ana and pasakhale anything else ndiye uthenga womaliza pa zimenezizi ndi wotani uthenga wake ndi wonena kuti inuyo sizikufunikira kuti mudaniranetu ndi ex kuti mwadana naye ndiwe mdani wanga mwakutimwakuti nkhani zake si zimenezo kutha kwa banja si chidani komano kutha kwa banja ndi chiyambinso cha mtendere cha wina aliyense so simukuyenera mukhale adani komano nonsenu mukapanga move on ndikupita ku ma relationship yanu mukufunikira pakhale malire komanso pakhale kulemekezana komanso pakhale kuyiwala zinthu zakalekale zimenezi zikuthandizirani kuti muteteze panopa pamene inuyo muli komanso kuti musalolere zinthu zakalekale